Donc, a kun b'i ko ni franc français b'i kun o bɛɛ de tun ye kelen fɔlɔ parce que CFA ni franc français cɛ eh, o, o prix o, o, o falen o montant o tɛ falen k'a fɔ ko an ka jamana eh, nafasɔrɔ dɔgɔyara ou bien an ka jamana nafasɔrɔ bonyana ko anw ka nafolo bɛ jigin ka yɛlɛn o tɛ o la donc o kɔlɔlɔ b'o la nafa b'o la donc nafa min bɛ o la o de ye k'a to anw ka jamana yɛrɛ n'i ye a ta k'a lajɛ ni o ye mali ye bi i b'a ye k'a fɔ ko an ka situation gɛlɛyara cogo o cogo an ni diɲɛmɔgɔ bɛ se ka falen kɛ ni ɲɔgɔn ye parce que an ka wari en réalité wari t'an bolo quoi wari fu de b'an bolo parce que an ka wari o ye faransi ka wari de mais n bɛ tila ka na don o eh, o détail la k'o d'i ma mais a gɛlɛyama yɔrɔ ye min ye an ka wari gulonnen don faransi ka wari la wari ko yɛrɛ dun ye min ye wari bɛ gulon jamana ka nafa sɔrɔda la c'est-à-dire que ni jamana kɔnɔ ni jamana ka nafa sɔrɔda ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko aw ka feerefɛn de ka ca kɔfɛ mɔgɔw ma a ka kan aw k'aw ka wari nafa aw k'o lajigin comme ça ni aw y'aw ka wari nafa lajigin kɔfɛ mɔgɔw olu bɛna sanni kɛ aw bolo nɔgɔya la parce que aw ka wari ka dɔgɔ n'u ta ye donc eh, n'i ye hali eh, usine fila ta usine min kelen bɛ mali la kelen bɛ chine donc i b'a ye k'a fɔ ko eh, le fait que anw ka wari gulonnen don faransi ka wari la donc le fait a b'i n'a fɔ anw ka wari ye euro de ye euro dun ka girin bi ka tɛmɛ diɲɛ wari bɛɛ kan donc chinois b'u ka wari lajigin donc ni chinois ka wari ka jigin jiginnen don sisan nɔ donc n'i ye a ta k'a lajɛ ni produit kelen ni o bɛ dilan eh, waa mugan donc anw ka waa mugan parce que o kolo ka girin komi wariw bɛɛ bɛ taa dɛn ɲɔgɔn na de donc ni an ka wari taara dɛn DTS la a fɔ ma ko droit de tirage i b'a ye k'a fɔ ko an ka wari o nafa de ka bon parce que an ka wari ka girin o ka bon kosɛbɛ ni siniwaw ka wari donc o b'a to k'a fɔ diɲɛmɔgɔ bɛ taa nɔgɔya bɛ yɔrɔ min na u bɛ taa yen nin bon o ye gɛlɛyaba ye o gɛlɛyaba min yɛrɛ b'a to kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an ka jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo si la k'an to franc CFA in kɔnɔ min gulonlen don euro la euro min ni o gulon in a tɛ jigin a tɛ yɛlɛ parce que n'i ye o ta k'o lajɛ o de b'a di k'a fɔ ko a ka nɔgɔn i ma bi mali kɔnɔ i ka malo labɔ Chine ka na n'a ye bamakɔ o de ka nɔgɔn bi k'a fɔ k'i ka malo sɛnɛ office du Niger kɔnɔ ka na n'a ye bamakɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ parce que anw ka nafolo de ka girin donc n'anw ka nafolo ka girin fɛn bɛɛ de ka gɛlɛn anw ma donc o ye anw ka jamana kɔnɔ yɛrɛ i y'a dɔn k'a fɔ ko ka feere kɛ kɔfɛ o kuma t'a la ni anw ka kɔɔri ta k'a lajɛ o min yɛrɛ ye anw ka jamana nafa sɔrɔ da belebeleba ye an bɛ kɔɔri min feere kɔfɛ donc n'i ye kɔɔri ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ eh, anw ka kɔɔri yɛrɛ a bɛ feere ni feere sɔngɔ min na o nafa de tɛ sɛnɛkɛla kan parce que komi ero ka girin n y'a ɲɛfɔ cogo min tɔw ka monnaie mana lajigin tɔw ka wari mana lajigin donc anw ka wari bɛ n'a fɔ ero de b'anw kun alors que faransi développement tɛ anw bolo bon o fana kɔlɔlɔ filanan min b'o la yɛrɛ fana c'est que wari yɛrɛ de tɛ anw bara bilen wari t'anw bara parce que an ka wari ka girin an ka nafa sɔrɔda ma n'i bɔra bamakɔ kɔnɔ ka taa an ka togodaw la wari tɛ mɔgɔ si bolo kɔnti tɛ mɔgɔ bolo banki la wa hali bamakɔ bi bi in na waa mugan bɛ si cɛ o cɛ ka kɔnti kɔnɔ o ka dɔgɔn dɛ alors que bɛɛ dun bɛ baara la bɛɛ b'i cɛsiri bɛɛ b'i débrouiller débrouiller donc o ye wari gɛlɛya parce que an ka wari ka girin kojugu an ka économie ma donc o de b'a to an yɛrɛ ka jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo si la o sira fɛ bon olu fana solution b'o la ka sɔrɔ hali k'a fɔ k'an ka bɔ sefa kɔnɔ yɛrɛ tɛ solution bɛ se ka sɔrɔ olu la mais an b'an da don olu la taalen ɲɛfɛ bon komi n y'a yira k'a fɔ cogo min na ɛɛ franc in donc an tora o kɔlɔlɔ kɔnɔ o tun bɛ o cogo in de la ten tɔ indépendance ta kuma la donc hali bi fana o b'o cogo kelen na maintenant ɛɛ caractéristique donc ni lahalaya filanan min ni a b'i n'a fɔ prix fixe in kɔfɛ an ni ero cɛ n'an dulonnen don la ni a b'i n'a fɔ ero y'an ba de ye donc lahalaya filanan min fana b'o la o de ye k'a fɔ ko anw ka jamana tan naani ninnu kɔnɔ UEMOA jamana ninnu kɔnɔna na ko salen tɛ yen salen tɛ yen c'est-à-dire que ni nafolo b'i bolo kɔdiwari a b'i n'a fɔ a b'i bolo bamakɔ a mali la a b'i n'a fɔ a b'i bolo sɛnɛgali donc nafolo de bɛ circuler donc sanni feere bɛ circuler an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ donc o ye initiative ɲuman ye hakilina ɲuman ye mais n'i ye a ta k'a lajɛ réalité yɛrɛ la anw ka jamanaw kolonsolen tɛ ɲɔgɔn na donc sira tɛ yen sirakow ka gɛlɛn et puis fana an ka jamanaw sirakow yɛrɛ kɔfɛ fana faamaw ka tɔɲɔliw b'a to jago an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a to a faible don a ka dɔgɔn kojugu kojugu a développer tɛ bon a développer ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ parce que o tɛ jamana kelen ka kunkanko kibaruya ye donc o nafa in ni u y'o oo min ta k'o da sefa kan n'o ka ɲi kosɛbɛ o nafa tɛ anw kan parce que n'i ye tubabuw yɛrɛ ta lajɛ n'i ye olu ka union européenne kɔnɔna lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko olu ka falen sanni feere ɲɔgɔn ma o de ka fanga ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ u ni kɛnɛma mɔgɔw kan bon n'i dun ye anw ka jamana ninnu ta k'a lajɛ anw ni kɛnɛma mɔgɔw ka sanni feere o de ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ donc anw ka sanni feere taa ni ka segin ni o ye libre échange ye o n'o bɛ sefa kɔnɔ n'o ka ɲi kosɛbɛ mais an tɛ k'o nafa fana sɔrɔ donc o fana ye eh, sefa caractéristique n'o ye sefa eh, lahalaya filanan ye maintenant eh, lahalaya wɛrɛw bɛ sefa in kɔnɔna na donc sanni feere kɔfɛ parce que a bɛ fɔ min ma ko wari bon a b'i n'a fɔ sisan ni faransi komi anw ka wari gulonnen don faransi ka wari la donc faransi bɛ eh, garanti a bɛ fɔ min ma ko garanti ni o ye o yɛrɛ ye eh, danaya wari ye donc pour que anw ka se ka an ka wari la circuler il faut que anw ka na wari dɔ de bila faransi ka kɔnti kɔnɔ donc o wari in o fana ye gɛlɛyaba ye anw ka jamana ma kosɛbɛ parce que o gɛlɛyaba in donc o de bɛ a to yɛrɛ faransi ka bɛ se ka wari labɔ ka di anw ma a b'i n'a fɔ sisan nɔ ni sefa miliyɔn kelen ou bien n'an y'a ta euro la euro équivalent ni euro un euro kan ka di yɛlɛma ka kɛ sefa ye n'anw kan k'an ka wari dilan an tɛ se ka wari dilan dɛ bceao tɛ se ka wari dilan k'a labɔ k'a bila circulation na n'o y'a sɔrɔ o ɲɔgɔnna wari o sigiyɔrɔma o sigiyɔrɔma o duuru sigiyɔrɔma duuru o sigiyɔrɔma kelen donc n'o ye vingt pour cent ye o tɛ anw ka kɔnti kɔnɔ faransi déposélen don faransi ka trésor kɔnɔ donc a b'i n'a fɔ sisan pour que anw ka se ka wari labɔ k'a bila an ka jamanaw kɔnɔ f'an ka na o ɲɔgɔnna dɔ sigiyɔrɔma kelen sigiyɔrɔma duuru sigiyɔrɔma duuru an bɛ n'o sigiyɔrɔma kelen bila faransi ka kɔnti kɔnɔ k'o kɛ garanti ye donc an bɛ na min bila faransi ka kɔnti kɔnɔ o de bɛ se ka kɛ sisan nɔ soit jamana wɛrɛ wariw ye ou bien a bɛ se ka kɛ sanu ye donc o wari in fana o ye gɛlɛyaba ye anw ma parce que n'i ye a ta k'a lajɛ yɛrɛ a bɛ fɔ faransi y'a jira k'a fɔ ko an bɛ se ka sigiyɔrɔma duuru sigiyɔrɔma duuru an bɛ se ka sigiyɔrɔma kelen bila k'an ka wari dilan k'an ka baara kɛ n'a ye mais dans les faits tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a ye ka ye i b'a ye ko anw bɛ sigiyɔrɔma n'an ye wari min dilan an bɛ n'o hakɛ de bila faransi ka compte kɔnɔ o de ye réalité yɛrɛ ye donc o wari in fana o musaka in o ye blocage ba de ye anw ma parce que o b'a to k'a fɔ an ka jamanaw kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw nafolo tɛ kɛsuw kɔnɔ investissement tɛ se ka kɛ siraw tɛ se ka dilan ekɔlisow tɛ se ka jɔ foyi tɛ se ka kɛ parce que fana n'i ye o nafolo in ta k'a lajɛ jamana tɔw la donc ni gɛlɛya nana donc o gɛlɛya o wari de bɛ ta k'o labɔ bon o gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔfɔlɔfɔlɔfɔlɔ bɛ sɔrɔ mun fɛ o ye juru ye parce que a b'a dɔn k'a fɔ ko jamana tɛ développer jamana tɛ bɔ nɔgɔ la ni eh, sociétéw tɛ entreprise privéew tɛ hali eh, ani mɔgɔw yɛrɛ bɛ sanni feere dun ka fɛnw ni eh, masirimaminɛ minnu san donc mais anw bara mali de la juru yɛrɛ de tɛ sɔrɔ o juru tɛ sɔrɔ min na parce que o ye k'a fɔ depuis 1982 83 ni banque mondiale parce que banque mondiale o fana de ye lahalaya siri anw ka jamana ɲɛmɔgɔw la komi an ka jamanaw tun gérélen tɛ ka ɲɛ dictateurw fɛ donc c'est à dire que euh, ajustement structurel ninnu kɔfɛ ko juru anw ka juru c'est à dire que euh, feerefɛnw sɔngɔ ko o man ka yɛlɛ ka tɛmɛ 2 pourcent kan donc k'anw ka taux n'a bɛ f'o ma ko inflation donc ko anw ka eh, sɔngɔw kana yɛlɛn ka tɛmɛ 2 pourcent kan donc anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina bɛɛ hami o hami b'u la o ye u kana tɛmɛ o kan walasa fmi bɛ se k'a fɔ cogo min na ko aa ah, ko kɔntiw gérela ni o kɛra tuma min na u yɛrɛ bɛ bɔ ee eh, non ko fmi ko k'olu bɛ baara la ko baara ɲɛna fmi ko k'olu bɛ baara la parce que k'u y'u ka inflation maîtriser bon inflation dun maîtriseli o bɛ taga jamanadenw ani an ka entreprisew de kɔ kan parce que ni o kɛra o de b'a to wari min bɛ bɔ ka bila circulation na wari de tɛ bɔli kɛ wari ka dɔgɔn de donc ni wari tɛ yen siraw bɛ dilan cogo di entreprisew tɛ juru sɔrɔ a donc juru hakɛnin de limitelen don wari de tɛ yen o de la juru da ka gɛlɛn anw bara juru tɛ sɔrɔ 10 pourcent duguma alors que tubabu jamanaw la ni a gɛlɛyara ee, u ka banki santaraliw bɛ wari di fu de la a bɛ fɔ min ma ko quantitative leasing u bɛ banki bɛ wari labɔ ka wari di fu pratiquement faransi i bɛ juru sɔrɔ 1 pourcent 1 pourcent donc sociétéw bɛ juru sɔrɔ nɔgɔya la walasa économie walasa jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ cogo min na parce que ni sociétéw ye juru sɔrɔ eh, u bɛ sanni kɛ u bɛ feere kɛ donc o ka ca ala fɛ u bɛ mɔgɔw ta baara la donc olu bɛ sara sɔrɔ nafolo bɛ don jamana kɔnɔ économie bɛ développer mais anw bara kɔmi fmi ko ko anw ka ka inflation maîtriser donc o dɔrɔn de hakilina bɛ anw ka jamana ɲɛmɔgɔw la minnu bɛ yen parce que a b'olu arranger donc u bɛ inflation maîtriser ni o kɛra wari tɛ bɔ jamana kɔnɔ sociétéw tɛ financer juru tɛ sɔrɔ bon o juruko in yɛrɛ fana n'i y'o ta k'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko o juru parce que komi n ye n da don a la k'a fɔ cogo min na ko nafolo bɛ circuler an ka zone in kɔnɔna la donc o nafolo min bɛ circuler faransi bankiba saba bɛ yen nɔ o bankiba saba n'i ye a la ta k'a lajɛ salon o bankiba saba de ye pratiquement kɛmɛ sarala la fo bi segin jɔra o de ye o wari bɛɛ bɔ k'o juru don an ka sociétéw la ani minnu ye juru ta an bara 10 pourcent sanfɛ donc o juru n'o salenlen kɔmi société ninnu multinationalew de don donc filiale minnu b'an bara n'u ye juru don a tɔnɔ an'a nafa o bɛɛ de bɛ salon ka na tubabu la donc franc cfa eh, lahalaya dɔ ye o fana ye donc nin bɛɛ guide modibo keyita n'a jɛɲɔgɔnw tun ye nin bɛɛ ye dɛ tun ye nin bɛɛ ye depuis indépendance ma se maintenant u tun bɛ mun kɛ donc faransi de y'i kanto eh, u ma ko sisan ko bɛɛ aw bɛna ka indépendance ta ko anw kɔni ka franc bɛ yen donc ko franc cfa in bɛ yen ko n'a ye jamana minnu diya ko o bɛ se ka bɔ ko n'a ye jamana min diya ko o bɛ se ka to a kɔnɔ maintenant ala visionnairew tun bɛ mali la sa wa hali bi maliyɛnw bɛ mali la compétence bɛ min na jamana in kanu bɛ minnu na parce que i ɲɛ bɛ nin système min na nin bɛ ɲɛmɔgɔ juguw nin b'olu arranger parce que u bɛ mun kɛ Eh, ni sefa b'i bolo komi a b'i n'a fɔ euro b'i bolo donc n'i ye sefa suɲɛ bamako i bɛ se ka na appartement sow san n'a ye faransiw ni yɔrɔ la i b'i diyanye jamana diɲɛ ɲɛfɛ alors que ni franc malien b'i bolo pour que a ka yɛlɛma ka kɛ jamana wɛrɛ wari ye f'i ka tɛmɛ institution dɔ bureau de change dɔw de fɛ n'o ye cambistes ye donc a bɛ ɲɛɲini ka ɲɛdɔn un e ni wariba in bɔ min e ni wariba in sɔrɔ cogo di donc o bɛ mɔgɔw tulo lasɔmi a bɛ suɲɛni gɛlɛya donc o si tɛ u arranger an ka bɔ sefa in kɔnɔna la donc an ka guide n'a ka jɛɲɔgɔnw tun ye o jate minɛ k'a ye k'a fɔ ko aa ko sefa ko in filɛ nin ko an bɛ to a kɔnɔ wa ko an kana to a kɔnɔ donc parce que an ka indépendance komi o taara en mille neuf cent soixante de o y'a sɔrɔ laginɛ tun bɔra bon laginɛ ta ye leçon belebele ye parce que faut k'an ka laginɛ ta an k'o ɲɛɲini k'o dɔn pour que i ka se k'a faamu an ka problème yɛrɛ wulila cogo min na parce que hali n'i ye mali problème lajɛ ka na se modibo keyita ka coup d'état ma ka na se fo bi ma an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ sefako in gɛlɛya de don mɔgɔw t'a fɔ mais sefako gɛlɛya de don donc f'an ka an da tu o yɔrɔ la k'o fɔ donc laginɛ kun bɔra donc laginɛ bɔra o ma diya faransi ye o ma diya faransi ye parce que ni laginɛ kun ɲɛna laginɛ bɔlen jamana wɛrɛw tun bɛ bɔ donc il fallait k'u kun ka ko bɛɛ kɛ walasa laginɛ kun kana ɲa donc o kɛlen na et puis laginɛ bɔcogo n bɛ n da t'o la dɔɔni k'o ɲɛfɔ mais modibo keyita a ma sɔn ka tugu laginɛ ka sira quoi ko ko mali tɛ bɔ o cogo la donc mali tɛ bɔ o cogo la mais mali bɛ sira wɛrɛ ɲini eh, sira min ni eh, laginɛ ka sira tɛ kelen ye mais eh, sira min ni tɛ faransi degun kosɛbɛ an k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ hali bi an mago b'o leader sugu de la c'est à dire que diɲɛ tɛ ni fanga t'i la ko kana don kɛlɛ la i b'a dɔn i tɛ kɛlɛ min gagner d'avance i bɛ kekuya de ɲɛmɔgɔya ye kekuya de toujours i ka jamana o ka nafa i ka jamanadenw ka intérêt i b'o de bila ɲɛfɛ donc eh, modibo keyita tun ye mun proposer eh, faransi u tun ko faransi ma ko eh, c'est à dire que anw b'an ka wari dilan donc ko anw ka wari a b'i n'a fɔ ni sefa de don seulement an b'a tɔgɔ dɔrɔn de falen k'a kɛ franc malien ye par contre ko wari min bɛ taa bloquer faransi ka kɔnti kɔnɔ n'o ye fonds de garantie ye ko an ka dan o la c'est à dire que a kana fɔ ko ni anw ye wari o wari dilan i n'a fɔ fɔlɔ cinquante pour cent tun don cogo min na ni a nana vingt pour cent na bi mais en réalité n'an bɛ cent pour cent na ko an mana fɔ k'an bɛ wari fɛn fɛn dilan ko fo o ɲɔgɔn ka kɛ anw bolo faransi maralen faransi ka kɔnti kɔnɔ donc eh, jamana wɛrɛ wari la ou bien sanu na ko o ka bɔ a ma ko mais ko k'a kɛ ko faransi bɛ hakɛ dɔ fɔ an ye an n'u bɛ bɛn min na an b'o o garanti d'u ma u ka kɔnti kɔnɔ ye donc an b'an ka wari dilan en contrepartie donc an ka wari a bɛ kɛ i n'a fɔ sefa don ani sefa bɛɛ valeur bɛ kɛ kelen ye donc franc malien kelen o ni sefa kelen o bɛɛ bɛ kɛ kelen ye donc o de tun ye modibo keyita ka jate ye daminɛ la mais u hakilinaw tun b'u kɔnɔ dɛ o tun ye etapu fɔlɔ de ye donc ni u tun y'o etapu fɔlɔ kɛ u tun bɛ continuer ka etapu filanan ni etapu sabanan kɛ taalen ɲɛfɛ donc o kɛlen na o jate in o tun ka ɲi kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ parce que o wagatiw y'a sɔrɔ eh, k'a fɔ ko ka wari dilan a tun ɲɛdɔn ba tɛ an na kosɛbɛ kosɛbɛ donc o tun kɛra fédération kɔnɔna la maintenant ɛ fédération kɔnɔna yɛrɛ la n'i y'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw nana sɔrɔ donc gɛlɛyaw sɔrɔlen maliyɛnw ni senegalɛw ma bɛn a la donc modibo keyitaw seginna ka na fédération yɛrɛ cira 20 août 1960 donc an ka mɔgɔw seginna ka na bamako maintenant u seginnen ka na bamako u ye mali kereye donc mali kereyelen modibo keyita ka action fɔlɔfɔlɔ kɛra min ye u ka action fɔlɔfɔlɔ kɛra min ye o ye faransi ni an ka jamanaw ye accord min signé accord minnu de coopération minnu signé donc u seginna o bɛɛ kan u tun banna olu bɛɛ ma donc u tun banna olu bɛɛ ma o tun nafa ye mun ye parce que o wagati o y'a sɔrɔ guerre froide ko bɛ sen na donc amerikɛnw ni risiw tun bɛ ɲɔgɔn na il fallait que anw ka profiter fan fila bɛɛ fɛ donc u y'o o accord ninnu u ban'olu ma donc pour que ka se ka accord kuraw signer parce que n'i y'a jateminɛ hali bi faransi bɛ mɔgɔw dala jamanaw dala anw yɛrɛ n'u ye accord signer de accord signer ko la accord signer ko nafa ye jumɛn ye c'est que ni masakɛ accord signer bɛ masakɛ de protéger kosɛbɛ i bɛ faransi ka intérêt défend en contrepartie ni bin kɛr'i kan ni mɔgɔ o mɔgɔ bin'i kan faransi b'i défend o binkan o yɛrɛ bɛɛ tɛ terroristes ye parce que anw n'u bɛ terroristes bombarder u dɛsɛlen bɛ olu la hali ni u b'a ko kan kɔrɔnfɛla la mais en réalité kudeta ko ni fɛn ninnu donc ni jamana o jamana ye ni faransi accord signer accord de défense militaire signer a ka gɛlɛn ko kudeta ka kɛ par exemple o jamana kɔnɔ ka sɔrɔ faransi ma jɛ ni a ye parce que hali n'i y'a kɛ tuma dɔ n hakili bɛ tchad ta la par exemple hali ni i sera fo palais la faransi bɛ se k'a ka sɔrɔdasiw bila ka na u ni u ka minɛn spesiyaliw bɛ na u b'aw ka kudeta anéantir donc eh, o kɛlen na modibo keyitaw ye eh, ci bila eh, faransi ma donc k'a fɔ faransi ɲɛna ko anw ye eh, accord ninnu ko anw seginna olu kan maintenant u y'u ɲɛsin pays communistew ma mais komi n y'a fɔ cogo min na an ka laginɛ ta jateminɛ parce que laginɛ ta laginɛ ta gɛlɛyara kosɛbɛsɛbɛ parce que laginɛ ta kɛra kɛlɛ de ye ani de gaulle cɛ donc laginɛ ta kɛra kɛlɛ ye ani de gaulle cɛ donc parce que laginɛ y'a ka indépendance ta gɛlɛya kɔnɔ ani cɛfarinya kɔnɔ o de y'a to en 1962 donc laginɛ wariko kun gɛlɛyara donc fo laginɛ kun y'i ɲɛsin americains ma maintenant parce que faransi kun kɔnɔ ko u bɛ laginɛ to yen Seku Ture to yen Seku Ture bɛ dɛsɛ donc ko ni Seku Ture dɛsɛra tuma min na donc jamana tɔw b'a faamu k'a fɔ k'i tɛ bɔ parce que en réalité franc guinéen dilannen tubabu tubabu tɛ dɛsɛ ko la franc guinéen dilannen seku ture kɛlen k'a ka monnaie dilan tuma min na faransi y'a ka services spéciaux de bila ka franc guinéen ɲɔgɔn ba den dilan ka franc guinéen ɲɔgɔn faux billet ba den dilan ka na o ladon laginɛ dugu la donc o kɛlen na ka wari fu de caya laginɛ kɔnɔ walasa wari ka caya problème ka créer économie kana se ka tourner donc u tun b'o de kɛ u y'o de kɛ laginɛ la fo ka laginɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka wuli seku ture kama cogo min ka sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ coup d'état labɛn seku ture kan mais u ma se k'o kɛ donc u ma se k'o kɛ en même temps seku ture y'u ka entreprise menacé donc entreprise minnu tun bɛ bauxite bɔ surtout guinée donc eh, premier mars 1960 donc laginɛ y'a ka eh, wari lancé donc laginɛ ye CFA remplacélen min fana kɛ eh, laginɛ ye lien bɛɛ tigɛ a ye pont bɛɛ tigɛ ani faransi cɛ c'est à dire que lien foyi t'a ka wari ni faransi ka wari cɛ donc o tun gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ faransi ma et puis laginɛ ma dan o dɔrɔn ma dɛ laginɛ wulila ka taa BCEAO ka siège min bɛ tun bɛ Conakry donc seku ture u taara o BCEAO ka siège la sefa fɛn fɛn tun bɛ yen u y'o bɛɛ cɛ parce que ko sefa ninnu wari ninnu wariko wariw ye laginɛkaw de ta ye ko faransi binn'u kan donc o fana gɛlɛyara kosɛbɛ parce que o fana wari ye wari yirika yirika ye donc ni laginɛ ye i bolo da o bɛɛ kan donc a tun bɛ sɔn ka eh, zone sefa ko yɛrɛ déstabiliser dɔɔni donc olu bɛɛ taabolo ninnu bɛɛ de y'a to eh, an ka ɲɛmɔgɔw ma sɔn ka tugu eh, laginɛ ka sira kɔ donc en réalité eh, an ka mɔgɔw ye mun kɛ donc indépendance talen yɛrɛmahɔrɔnya talen u ye eh, an ka fonctionnement falen o y'a sɔrɔ komi BCEAO tun b'an bara yanni eh, an ka wari yɛrɛ ka dilan fɔlɔ u ye eh, ko représentant dɔ c'est à dire que guide ye dɔ a dannayamɔgɔ dɔ bila ka taa o bɛ taa BCEAO la k'o ye représentant du comité monétaire ye parce que n ye ma min fɔ i ɲɛna c'est que eh, BCEAO kɔnɔna in na en réalité eh, administrateurs de bɛ BCEAO décision ta mais o administrateurs ninnu olu fanba faransi de bɛ o nommer donc o de bɛ BCEAO texte kɔnɔna na donc en réalité u bɛ an ka cadre dɔw nɛgɛn ka nafoloba di olu ma BCEAO mɔgɔw sara ka ca dɛ walasa u kan'a ɲɛfɔ donc u bɛ nafoloba di olu ma donc olu b'u da de en réalité administrateurw décision baw bɛ ta yɔrɔ min o bɛɛ ye faransi ka représentant de ye o de bɛ BCEAO texte kɔnɔ donc faransi de bɛ BCEAO décision ta donc eh, eh, an bɛ segin ka na eh, mali ta la komi laginɛ ta ma ɲa parce que u y'o saboté de en réalité u ye laginɛ franc guinéen ko saboté de komi n y'a ɲɛfɔ cogo min na mais o kɔfɛ donc segu eh, le guide modibo keita modibo keita ye mɔgɔ de bila donc ko o lasigi ko un représentant du comité monétaire donc diɲɛ don o don a bɛ o bɛ t'i sigi ka comptabilité kɛ caisse comptabilité kɛ donc a bɛ billet minnu bɛ jeni fana olu bɛ kɛ a ɲɛna donc a b'a dɔn mali économie bɛ ka tourner cogo min na parce que wari hakɛ min bɛ don komi ni tile binna kan wariw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka t'u ton bese banki fitininw na bankiw fana bɛ taa n'a ye BCEAO la parce que BCEAO de ta ye wariw bɛɛ donc wari min bɛ don wari min bɛ bɔ u b'o bɛɛ ye donc u b'o o comptabilité kɛ maintenant o y'a sɔrɔ jaja u bɛ k'u labɛn n'o ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ bɛ sini de ye o y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ ɲumanw bɛ k'u labɛn maintenant u bɛ k'u labɛn u taa kun b'u kɔnɔ u tun bɛ fɛ k'u ka franc créer donc franc malien créer dogo ni dogo la donc u tun bɛ fɛ ka franc malien créer mais il fallait que tchécoslovaquew de tun k'an dɛmɛ donc guide ye délégation bila ka taa yen olu ye an dɛmɛ donc maintenant olu kɛlen k'an dɛmɛ faransi bɔra a kalama donc faransi bɔlen a kalama eh, faransi ye a ka représentant wele BCEAO la donc o n'o tun ye BCEAO ɲɛmɔgɔ ye k'a ɲɛfɔ ɲɛna ko ni i n'a fɔ laginɛkaw ye min kɛ ko ni modibo keita n'a ka mɔgɔw nana dɔrɔn k'u bɛna BCEAO la ko ka na wari cɛ ko ka wari bɛɛ jeni ko ka franc mali eh, franc CFA fɛn fɛn BCEAO kɔnɔ ko k'o bɛɛ jeni maintenant u ma dan o dɔrɔn ma dɛ u ma dan o dɔrɔn ma en réalité u ye min kɛ c'est que eh, wari min bɛ don BCEAO kɔnɔ donc o yɛrɛ dɔgɔya donc u ye wari dɔgɔya ka wari dɔgɔya ka wari dɔgɔya walasa gɛlɛya yɛrɛ bɛ se ka na don modibo keita bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ cogo min na eh, wariko la fo a bɛ se ka a ka eh, faramaya ko dabila n' ye wari dɔgɔya patima juru tun tɛ don sosi tɛ la bilen banku wari bɛɛ tun tɛ di banku ma bilen ka gɛlɛya kelen dɔn o wagati la se tan minɛ sɔsan o y'a sɔrɔ bɛ zuliy na ale de tun ye bɛ dɛrɛɛrɛjɛra ye ma dɔnku a nana bamakɔ dɔnku pur que ani mori ke bɛ ɲɔgɔn ye dɔnku mori ke dɔrɔn yɛrɛ tan ni a ma se duuru ninnu minidi kɔmimɛ sɔn ani a taa yɛrɛ ma ika dɔn a yɛrɛ de tun ye mini finasi a taa yɛrɛ ma ika donc je pense que ale yɛrɛ denmuso de ye jamana ɲɛmɔgɔ muso ye donc o de tun ye an ka ministre des finances ye maintenant eh, u nana donc eh, robert julien nalen donc ani an ka faamaw y'u sigi ka kuma donc a tun bɛ fɛ ka a ɲɛdɔn c'est à dire que solution bɛ se ka sɔrɔ cogo min na donc an ka faamaw u y'a la rassurer u y'a hakili lasigi k'a ɲɛfɔ a ɲɛna k'a fɔ ko mali tɛna laginɛ ta ɲɔgɔn kɛ ko eh, accord minnu signera ko hali ni an ko ko accord tɛ an ni faransi cɛ n ko mais n ko accord kura minnu bɛna signer n ko an bɛ sɔn olu ma donc o kɛlen na ɛɛ BCEAO ye mesure ta donc u kɛlen ka mesure ta u ye en réalité u ye ɛɛ n y'a fɔ cogo min na comptabilité wariw u y'olu dɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ et puis ɛɛ u y'a dɔn k'a fɔ ko an bɛna bɔ franc CFA kɔnɔna na donc mais u t'a dɔn an bɛ bɔ wagati min na donc jatigɛ a bɛ fɔ ma ko incertitude tubabukan na incertitude tun bɛ yen mais en même temps BCEAO tun bɛ fɛ ka baara daminɛ tuguni donc mais u ma sɔn ka na ni wari ye faransi y'a fɔ cogo min na wari kɔni wari tun tɛ sigi u ye wari latunu donc u ye wari latunu ɛɛ u kɛlen ka wari latunu wari laban minnu tun bɛ yen finalement eh, mali mɔgɔw ye a fɔ eh, BCEAO ɲɛmɔgɔw ɲɛna ko u bɛ se k'olu sefa minnu bɛ yen k'u bɛ se k'olu jeni donc u kɛlen k'o sefa ninnu jeni eh, o y'a sɔrɔ wari tun tɛ mali la donc u ja tigɛra tuguni parce que faransi y'a mɛn mais en réalité yanni faransi tulo ka lasɔmi modibo keita le guide ale ni sékou touré o ni kwame nkrumah donc olu tun ye eh, réunion dɔ kɛ le 24 décembre konakiri donc olu kɛlen k'o réunion kɛ konakiri yɛrɛ olu tun ye eh, a fɔ ko bɛ union ghana guinée mali donc union ghana guinée mali olu y'o lancer o date la donc o kɛlen faransi ja tigɛra kosɛbɛ parce que laginɛ taara k'u to kwame nkrumah ale dun ye panafricaniste ba ye ani modibo keita donc ninnu saba faralen ɲɔgɔn kan u kana na jamana tɔw lamuruti ale ma o de la eh, premier janvier 1961 premier janvier 1961 kɛsi kɛsu wagande belebelew falen eh, mɔgɔ t'u kɔnɔ fɛn dɔn mais nafolo la donc olu nana bamakɔ donc wagande fo bi naani ɲɔgɔn donc faransi bɔra o kalama donc a kɛra faransi yɛrɛ kɔnɔ sa ko wari ninnu kɔni nalen ko o ye eh, ale ka sefa ko bannen mais mali mɔgɔw ma fɛn fɔ hali bi donc mali mɔgɔw ma fɛn fɔ en même temps mali donna a bɛ fɔ ma ko groupe de casablanca donc groupe de casablanca komi eh, fɔlɔ olu de tun bɛ fɛ yɛrɛ a fɔ ma ko progressistew farafinna k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta complètement ka lien bɛɛ tigɛ ka bɔ ani eh, faransi cɛ donc olu tun ka sira y'o ye donc mali donna o la donc o gurupu in yɛrɛ kɔnɔna n'i y'o jateminɛ cɛfarinw kun b'o kɔnɔ cɛfarinw dama dama de kun b'o kɔnɔ n'i ye gana ta k'a lajɛ kwame nkrumah ka gana laginɛ seku ture ani mali ani libi ani sudan donc eh, n'i ye o ta k'a lajɛ hali alizeri yɛrɛ fana tun b'o gurupu la a y'a sɔrɔ alizeri fana ka yɛrɛmahɔrɔnya ta kuma kɛnɛkɛnɛni b'a bolo maintenant moribo keyita nana ka bɔ yen dɔrɔn le 20 janvier 20 janvier gidi ko faransi ma k'u ka minɛnw cɛ k'u ka sɔrɔdasiw cɛ ka bɔ an bara donc k'u ka faransiya ka sɔrɔdasiw cɛ mali yɛrɛ armée créera o cogo de la donc gidi ye armée bila sen kan ka faransi gɛn yen mais n'i ye a ta k'a lajɛ eh, o kɛlen na faransi ye siranna dɔɔni parce que u y'a ye k'a fɔ ko moribo keyita tun bɛ ka kɛwale minnu ta o wagati parce que a sɔnna eh, a bɛ fɔ min ma ko gpra donc a sɔnna olu ma o ye mori mali y'o o reconnu donc mali de fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ye algérie dɛmɛ k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya reconnu sur le plan international donc en même temps a ye antoine gizenga antoine gizenga ka gouvernement donc moribo keyita ye o fana reconnu tuguni donc o tun ye congo belge ye et puis o y'a sɔrɔ faransi tun kɛlen bɛ ka dɔ bila yen n'o ye joseph kasavubu ye donc c'est-à-dire que mali yɛrɛ tun ye leadership a fɔ ma ko leadership mali tun kɛlen k'o ta diɲɛ ɲɛfɛla la donc début mars début mars donc an ka mɔgɔw taara eh, union soviétique donc u ye accord signé ko coopération technique ani commerciale ani culturelle donc depuis o kɛra irisiw ye juru don an na 40 millions de dollars donc u y'o di mali ma pratiquement taux zéro donc o fana ye bamako ja tigɛ eh, faransi ambassadeur min bɛ bamako o y'o ja tigɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc o ni bceao directeur u bolila ka taa u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na donc u taara hamaciré n'douré fɛ yen u bɛ k'a ɲɛɲini sa eh, ministre du commerce tun y'ale donc u bɛ k'a ɲɛɲini mun de bɛ sen na mun bɛ ka labɛn u t'a dɔn u bɛ min fɔ u ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna donc hamaciré n'douré ale tun ye komi rda fana kɔnɔ kun tendance tun ye fila ye donc kati gɛlɛnw ka tendance minnu tun b'a fɛ yɛrɛ an ka yɛrɛmahɔrɔnya complètement ta ani tendance a fɔ minnu ko modéréw minnu tun b'a fɛ k'an ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni donc an k'u nɛgɛn an ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni donc an bɛ se ka hamaciré n'douré tun ye olu mɔgɔ dɔ ye donc hamaciré n'douré ye u nɛgɛn k'a ɲɛf'u ɲɛna ko non ko nin tɛ foyi ye mais en réalité kɛsu ninnu wari tun b'u kɔnɔ mais wari in tun ye juru de ye donc kwame nkrumah tun ye juru de don mali la walasa parce que san samiya tun ma ɲɛ walasa modibo keïta bɛ se ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ cogo min na donc wari ninnu tun ye juru de ye mais kɔmi wari ninnu ma taa bila BCEAO kɔnɔ donc o de tun kɛlen bɛ ka eh, faransi jatigɛ kosɛbɛ mais a y'a ɲɛfɔ donc hamaciré n'douré y'a ɲɛfɔ eh, faransi ambassadeur ani BCEAO directeur ye ko eh, union in tɛ foyi ye c'est à dire que mali guinée ghana donc ko union in tɛ na se wariko ma parce que wariko dɔrɔn de tun bɛ olu intéressé mais en réalité en réalité kɛsu ninnu tun kɔnɔ wari min tun b'a kɔnɔ 3 milliards de tun don donc 3 milliards ɲɔgɔnna de franc CFA donc mais o wari ninnu u tun bɔra laginɛ kɛsu donc laginɛ BCEAO komi eh, sékou touré tun ye BCEAO minɛ ko wariw y'a laginɛkaw de ta ye donc laginɛ wari ninnu tun bɔra laginɛ donc laginɛ sékou touré de tun ye wari ninnu ci ka na mali ma walasa gidi bɛ se k'a yɛrɛ dɛmɛ cogo min na eh, ka bɔ eh, gɛlɛya in kɔnɔna na donc n'i ye archives faransi archives ta k'a lajɛ donc i b'a ye k'a fɔ ko hamaciré n'douré a ye ninnu ɲɛmɔgɔ ninnu kɔni a sera ka hakilila sigi kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc k'a f'u ɲɛna ko fɛn tɛ hali ni u ma d'a la donc le fait qu'u ma d'a la donc u ye u ka euh, service de renseignement ɲininka donc et puis u y'a fɔ ko bamakɔkaw fana ka eh, parce que wari ka bon cogo min na ko il faut k'a ka taa bila BCEAO la donc o de la eh, le 31 janvier 1961 il fallait k'an ka mɔgɔw kun ka kow teliya donc an ka mɔgɔw tun kan ka kow teliya 31 janvier 1961 o de la u taara trésor la donc ka taa trésor la ka taa ko ka solde d'u ma c'est à dire que joli bɛ compte kɔnɔ donc u kɛlen ka solde minɛ yen nɔ donc u y'a ye k'a fɔ ko eh, wari caman bɛ mali compte kɔnɔ donc u ka sɔrɔ ka k'u ka caveau yir'u la maintenant caveau o ye wariw bɛ jeni yɔrɔ min na BCEAO kɔnɔna de mais robert julienne ni ale tun ye eh, BCEAO ɲɛmɔgɔ ye ale ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la cogo si la donc finalement eh, mɔgɔ caman ye a fɔ ko eh, bɛnkan kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ani faransi cɛ ko a daminɛna o yɔrɔ de la parce que ale tun bɛ rapport fana kɛ a ka ɲɛmɔgɔw ye mais n'i y'a jateminɛ k'a ye i b'a ye k'a fɔ ko février bɛ taa ban tuma min na donc février bɛ taa ban kuma min pratiquement BCEAO mɔgɔw kun tigɛlen don a kan ko mali bɛna a ka wari dilan i n'a fɔ laginɛ y'a kɛ cogo min doute foyi kun t'u la hali ni k'a fɔ ko gidi tun bɛ ka assurance d'u ma mais o assurance ninnu o ma se ka a to cogo si la ko doute ka se ka bɔ o la o de la o kɛlen BCEAO ɲɛmɔgɔ ye a fɔ faransi ɲɛmɔgɔ ye k'u ka kɔnfɛransi organiser donc pour que ka a jateminɛ wariko kuma u bɛ se ka o fɔ cogo min na donc o de la BCEAO ɲɛmɔgɔ min tun bɛ yen ni o ye Robert Tézenas de Montcel donc ale yɛrɛ ye ministre des finances faransi ministre des finances écrit siɲɛ caman ko ko il faut que u ka eh, BCEAO réformer ko parce que ko ni Mali bɔra nin cogo la tantɔ ko ni Mali bɔra ni BCEAO ka wariw ye k'o ye CFA ko bannen donc o kɛlen na eh, BCEAO ɲɛmɔgɔw ye conférence kɛ donc conférence kɛlen nɔ u ye discussion kɛ donc a fɔ mun na o discussion multilatérale donc eh, o kɛlen ka discussion kɛ donc eh, Mali ye a ɲɛf'u ɲɛna ko ale bɛ fɛ ka min kɛ mais en réalité donc eh, u ka baara a b'i n'a fɔ a ɲɛna dɔɔni parce que ni mali tɛ jamana tɔ ninnu en réalité jamana tɔw bɛɛ sɔnna tubabu ye fɛn fɛn fɔ o ma parce que u tun ye conférence in kɛra 13 mars de donc o kɛlen mali ye fɛn u ye fɛn fɛn fɔ mali ɲɛmɔgɔw dɔrɔn de tun ma sɔn kosɛbɛ kosɛbɛ donc mali ɲɛmɔgɔ ma sɔn mais en réalité Modibo Keyita tun bɛ k'a f'u ɲɛna ko mali tɛna ka wari dilan donc ko mali tɛna ka wari dilan mais en réalité accord ma se ka sɔrɔ négociation na donc accord ma se ka sɔrɔ négociation na eh, a wagati yɛrɛ faransi ministre des finances n'o ye Wilfrid Baumgartner ye donc wilfrid ale ye ordre di BCEAO ma ko BCEAO ka wari kuraw dilan komi parce que mali mɔgɔw ma sɔn ka eh, kɛsu bi naani n'a a kɔnɔfɛn ni Seku Ture tun ye min ci an ma ni an ma sɔn k'o d'u ma donc ko BCEAO ɲɛmɔgɔ faransi ministre des finances ko k'u ka wari kuraw dilan comme ça BCEAO wari fɛn fɛn bɛ yen nɔ donc u bɛna olu bɛɛ bɔ circulation na ka wari kura ninnu olu de bila circulation na maintenant o kɛlen na an ma s'o ma dɛ parce que avril la yɛrɛ u ye rencontre dɔ kɛ tuguni donc Hamaciré N'Douré ani BCEAO ɲɛmɔgɔw donc pour que k'a lajɛ eh, u bɛ se ka solution sɔrɔ cogo min na problème ninnu na et puis ka ɲɔgɔn hakili lasigi donc u y'o ɲɛfɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna k'u bɛna eh, wari kura dilan maintenant en mai 61 donc André Malraux donc ni a tun ye ministre de la culture ye Faransi donc ale nana Bamako donc ale nalen Bamako donc a n'a ka délégation pour que ka na kuma Mali gouvernement fɛ donc u kɛlen ka na négociationw daminɛ y'a sɔrɔ crise daminɛna ka ban maintenant négociationw daminɛlen tuma min bon u ye fɛn caman caman fɔ parce que u ye hali an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ fana ko faransi bɛ se ka ka pankuru bɛ se ka pan an ka jamana kunna cogo min na u y'o kuma fɔ ani colonisation kɔnɔna la u ye so minnu jɔ u y'o kuma fɔ donc ko olu wari lasegin u ma mɛ en réalité o tun ye piège de ye pour que k'a lajɛ modibo keyita ninnu u bɛna réagir cogo min na ni kɛlɛkɛsen de b'u kɔnɔ ou bien ni u bɛ sɔn modibo keyita y'u nɛgɛ donc ka sɔn u bolo u ye fɛn caman ma maintenant o bɛɛ kɛlen o y'a sɔrɔ mali assemblée o de ye position ta parce que yen nɔ de l'assemblée yɛrɛ kɔnɔna na kati gɛlɛnw tun bɛ yen nɔ donc kati gɛlɛnw tun bɛ yen min kɛ olu de ka sɔrɔ ka loi ta k'a fɔ ko non o wagati o y'a sɔrɔ chemin de fer tun datuguni ko ka chemin de fer dayɛlɛ k'an k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta donc octobre donc paris y'a ye k'a fɔ ko vraiment ko il faut que mali ka position ka jɛya parce que eh, mali kelen de bɛ ka ban olu bolo depuis indépendance tara donc n'o tɛ jamana tɔw bɛ ka sɔn olu mana fɛn fɛn fɔ jamana tɔw bɛ ka sɔn o bɛɛ ma donc faransi y'a ye k'a fɔ ko franchement ko situation man ɲi maintenant u ka ambassadeur min bɛ bamakɔ donc ambassadeur min bɛ bamakɔ u ko o ma ko u ka eh, expertw bila ka na mali la donc ko ka expertw bila ka na mali la ko pour que ka na mali situation analyser donc de Gaulle sɔnna o ma maintenant de Gaulle sɔnnen o ma eh, expertw nana donc expertw nalen ka na trésor auditer ka na an ka ministère des finances kow lajɛ donc ka sɔrɔ ka na négociation daminɛ maintenant o kɛlen ka négociation daminɛ u y'a ye k'a fɔ ko en réalité mali mɔgɔw bɛ ka fɛn bɛɛ sɔn u bolo fɛn bɛɛ la mais u hakili bɛ yɔrɔ wɛrɛ donc c'est pour cela conseil malien du crédit donc o yɛrɛ ye a ye k'a fɔ ko BCEAO mɔgɔw bɛ ka jate minnu bɔ ko o jate ninnu ko franchement ko u tɛ taa mali ka intérêt la donc o de y'a to ministre des finances donc ni ministre des finances o ye BCEAO directeur wele ka n'a ka bureau kɔnɔ donc pour que k'a fɔ ko wari kura dilanko min bɛ aw kɔnɔ ko franchement ko nafa t'a la donc parce que aw mana wari kura dilan ko wari a bɛ n'a fɔ sisan nɔ ni wari minnu bɛ circulation na an bɛna gɛlɛya sɔrɔ k'olu minɛ sɛnɛkɛlaw la parce que maliyɛnw yɛrɛ ka eh, situation bɛ eh, cogo min na ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ eh, mɔgɔw ka sɔrɔ ka na ni o wari ye maintenant c'est comme si ni situation calmé la donc olu sɔnn'o ma finalement u sɔnnen o ma u ko quand même ko olu bɛ wariw fara ɲɔgɔn kan donc u ye wariw fara ɲɔgɔn kan maintenant u kɛlen ka wariw fara ɲɔgɔn kan an ka ministre des finances n'o ye ataher mayiga ye donc ataher mayiga ko wariw tɛ bɔ bamakɔ ko wariw tɛ taa faransi donc ataher mayiga ko wariw tɛ taa faransi tant que bɛnkan ma sɔrɔ accord ko la pour que k'a ye ko tɔw bɛna kɛ cogo min na donc o de la a ko françaisw ma ko u ka wari verser a fɔ min yɛrɛ ma ko banque populaire du mali donc ko BCEAO ye wari fɛn fɛn lajɔ circulation na ko k'o bɛɛ verser yen en février 62 donc attaher mayiga ko wari an ka ministre des finances ko ka wari jeni fana dabila donc wari tɛ bɔ k'u kana wari jeni donc o kɛlen in na français y'a ye k'a fɔ ko franchement ko mali k'olu ka mali to yen O de la le 30 juin 62. 30 juin 62. voilà gidi n'a ka mɔgɔw k'u ye faransi wele u y'a fɔ faransi ye ko sini dɔgɔkun wɛrɛ tɛ dɛ ko sini ko sini ko sefa ko nafa valeur tɛ sefa la mali la bilen ko sini ko anw bɛna sefa remplacer ni franc malien ye o kɛlen la gidi ka sɔrɔ ka taa assemblée la donc ka taa a ɲɛfɔ ko yɛrɛma hɔrɔnya donc a ko yɛrɛma hɔrɔnya k'o tali tɛ dafa ni nafolo tɛ donc ko ni jamana min ka nafolo t'a bolo i ka jɔnya juru ko o tigɛra ko o ye tɔkajɛ ye donc gidi y'o ɲɛfɔ donc depitew sɔnna o ma mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ten tɔ de k'a ka nafolo dilan ni o ye franc malien ye maintenant eh, n'i ye faransi archive ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko eh, nin mali ka wariko a ma bɛn faransi ma cogo si la mais en réalité wariko in tun tɛ eh, modibo keyita ka laɲiniba ye ten o wagati parce que a tun ko ma mɔ dɔɔni mais RDA fana kɔnɔ tendance ba fila de tun bɛ yen i n'a fɔ n y'a fɔ cogo modéréw ani minnu tun bɛ fɛ yɛrɛ an ka lien bɛɛ tigɛ ani faransi cɛ donc gidi y'a ye de k'a fɔ en réalité eh, minnu tun bɛ fɛ an ka lien bɛɛ tigɛ faransi cɛ olu de ka argument c'est-à-dire an ka nafa tun b'o de la kosɛbɛ o de la an taara o sira fɛ mais en réalité mali situation économique tun man ɲi kosɛbɛ parce que le fait que tubabu tun bɛ ka BCEAO wari dɔgɔya juru tɛ don mɔgɔw la donc o tun b'a to k'a fɔ ko an ka wari dilan o yɔrɔ bɛɛ la donc a tun bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ et en plus an ka jamana bɛ camancɛ jamana de la donc port t'an bara donc n'a fɔra ko sigiɲɔgɔn minnu bɛ anw na ko eh, anw n'olu tɛ kan kelen fɔ olu bɛ nafolo min dun ko anw ka nafolo ni hali o tɛ se ka falen ɲɔgɔn na donc o tun bɛ kɛ gɛlɛya belebeleba ye donc o de la eh, faransi ambassadeur min bɛ mali la o ye a jateminɛ k'a fɔ ko par contre ni mali tun b'a ka wari dilan nafa minnu b'a la i n'a fɔ y'an tɛmɛn'a kan k'a ɲɛfɔ cogo min na c'est que an bɛ se ka wari caman dilan pour que ka juru don kosɛbɛ juru da nɔgɔn don donc a fɔ ma quantitative easing donc banki bɛ juru nɔgɔya don eh, banki centrale bɛ juru don nɔgɔya la banki fitininw ma olu bɛ juru di jamanadenw ma nɔgɔya la donc an ka économie bɛ développer o cogo la donc olu ni a ɲɔgɔnna caman caman an tun bɛ se k'olu kɛ mais en même temps il fallait que solution tun ka sɔrɔ fana donc pour que eh, an bɛ se ka an ni faransi bɛ se ka to ɲɔgɔn bolo cogo min na donc o kɛlen komi eh, an fara cogo ma diya faransi ye donc faransi ye eh, o y'a sɔrɔ dɔw tun bɛ an bara yan parce que a wagati fana indépendance ta kuma kɛra gɛlɛya kɔnɔ indépendance kɛra gɛlɛya kɔnɔ élection kɛra gɛlɛya kɔnɔ parce que faransi ka partiw ni faransi ka cidenw tun bɛ yan donc ani jamanaden dɔw yɛrɛ tun bɛ yan olu fana tun tɛ fɛ ni tun ye par exemple fili dabo ninnu ta olu tun b'a fɔ ko indépendance yɛrɛ ko takunba t'a la ko an ka to an ni faransi bolo ka to ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ guyane française ninnu bɛ cogo min département ya la donc indépendance kow tun t'olu ka koba ye ten kosɛbɛ donc olu tun caman ye moridenw ani dugutigidenw donc olu tun tɛ fɛ komi olu de ni faransi tun jɛra ka jamanaden tɔw gérer donc olu tun tɛ fɛ fanga ka tila u la donc o de la modibo keyita yɛrɛ US-RDA yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ caman tun ye ekɔli karamɔgɔw ani i tun tɛ eh, faama kɔrɔw tun ka dɔgɔn a kɔnɔ kosɛbɛ minnu ni tubabu ye baara kɛ donc faransi ye eh, olu ka réseau de activer donc minnu tun tɛ indépendance ko yɛrɛ la ka commerçantw surugu parce que n'i ye a ta k'a lajɛ ni wari in dilanna fana suyɛni bɛ nɔgɔya o parce que eh, ni wari b'an bolo wari bɛ dun an ka jamana de kɔnɔ donc pour que wari ka bɔ ka suyɛn ka suyɛn ka taa n'a ye jamana wɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ ka n'i ye ni nafa t'a la o jamana kɔnɔ donc f'i ka kan ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ de fɛ k'a falen yen donc o falen yɔrɔ la a bɛ dɔn e kelen mana n'i jɔ ni miliyari mugan ye a bɛ dɔn miliyari mugan in i y'a sɔrɔ yɔrɔ min na donc o tun man di an ka jagokɛlaw ye jagokɛlaw tun parce que an ka jagokɛlaw tun tɛ sɔn saalen sara ma caman donc olu tun bɛ fɛ ka to yen n'a fɔ u bɛ yen cogo min sisan non an yɛrɛ ɲɛ b'u la mɔgɔ naani mɔgɔ duuru dɔrɔn olu bɛ jamana nafolo bɛɛ ta commerçant baw don u bɛ na ni malo ni fɛnw ye u ni faamaw bɛ jɛ u b'a tila ka wari bɛɛ dun n'i ye olu lajɛ i b'a ye u ni faama bɛɛ da bɛ ɲɔgɔn bolo hali minnu bɛ yen n'olu taara ni dɔwɛrɛw nana u sen bɛ o bɛɛ la donc o kɛlen na eh, u ye faransi y'a ka réseau activé i n'a fɔ seku ture t'a la cogo min na laginɛ t'a la cogo min na u tun ye wari fuw dilan cogo min na fo franc guinéenw dilan cogo min na ka na n'u ye laginɛ donc mali t'a la u ma o sira kɛ dɛ u ye commerçantw de lasuruku donc ani eh, politicien minnu tun ye eh, élection modibo keyitaw tun ye politicien minnu bati donc k'olu dɛmɛ donc idée tun ye jumɛn ye o de tun ye ka eh, u ka marchew ni fɛnw kɛ bamako ka insurrectionw kɛ comme ça u tun bɛ sɔrɔ ka kusa kudeta kɛ ou bien u tun bɛ sɔrɔ ka modibo keyita gɛn ka bɔ fanga la donc pour que ka na ni franc CFA ye maintenant o kɛlen mali gouvernement kiwara kosɛbɛ kosɛbɛ mali gouvernement kiwara donc u ye communiquéw kɛ arajo la kosɛbɛ kosɛbɛ ka mɔgɔw a essayer ka mɔgɔw lafaamu donc u kɛlen ka mɔgɔw lafaamu kosɛbɛ kosɛbɛ tuma min na o wagati de u ka sɔrɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna 9 mars u ka sɔrɔ ka faransi a ɲɛfɔ faransi ɲɛna ko il faut que faransi ka sɔn ani u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u k'an ka wari yɛrɛ kɔni donc o kɛlen na mali ye a ka compte dɔ créer mais a ni BCEAO ani franc CFA compte tɛ kelen ye dɛ mais a bɛ fɔ ma ko compte d'avance c'est-à-dire que an bɛ wari bila a kɔnɔ donc avansi la faransi bɛ a garanti mais o wari o hakɛ limitelen don donc après an yɛrɛ bɛ wari min mana an yɛrɛ ja donc an bɛ o dilan donc eh, modibo keyita ye lɛtiri ci de gaulle ma donc ka a ɲɛfɔ de gaulle ɲɛna ko eh, u tɛ ka mali ni faransi tɛ ɲɔgɔn na mali ni kɛlɛkɛɲɔgɔn tɛ faransi ye mais ko partenaire de bɛ mali bolo diɲɛ fan bɛɛ donc mali ni eh, partenaire minnu bɛ eh, baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ eh, mali ka se k'a fɔ k'a bɛ bɔ nɔgɔ la ka sɔrɔ o partenaire ninnu olu tɛ maintenant il fallait que faransi fana tun ka se ka jamana tɔw la convaincu ko u kana bɔ u kana mali ka sira ta u ka to sefa kɔnɔna la bon en même temps u ka sɔn mali fana bolo donc o wagati gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que o kɛlen na yɛrɛ dawome n'o ye bénin ye o président o y'a sɔrɔ ale de tun ye conseil d'entente o y'a sɔrɔ eh, an ka jamana ninnu côte d'ivoire ni burkina ni niger ni dawome donc olu tun kɛlen don ka euh, yɔrɔnin dɔ fɛn dɔ groupement dɔ créer ko conseil d'entente donc olu tun bɛ euh, euh, BCEAO kɔnɔ donc olu de tun ko yɛrɛ ko BCEAO ka Mali yɛrɛ ka wariko bɛɛ kɛ fu ye ko hali wari min bɛ Mali la ko k'o bɛɛ kɛ fu ye mais o kɛlen na BCEAO ye parce que en réalité BCEAO ma sɔn ka a ka wariw jeni donc komi mali mɔgɔw ma taa kɛsuw minɛ i n'a fɔ laginɛ y'a kɛ cogo min na donc eh, a ma sɔn ka en même temps mali mɔgɔw dɛmɛ o de la le 5 juin le 5 juillet le 5 juillet eh, banque centrale mɔgɔw minnu tun bɛ mali la donc u ye caisse contradictoire donc u ni mali mɔgɔw parce que an ka trésor la kɛ wari fɛn fɛn tun bɛ an taara o di u ma donc u ye wari ninnu u y'u bila kɛsu kɔnɔ ka kile fila k'u la bɛɛ ka kile b'i bolo donc pour que k'a fɔ ko nin ye an ka sefa ko bannen en même temps an ka sefa a tɛ labɔ pour que ka faransi la garanti donc gidi kɛlen k'o kɛ en même temps a ye délégation wuli donc délégation taara faransi donc délégation taalen faransi donc 11 juillet délégation taara faransi u ni BCEAO mɔgɔw donc ko sefa minnu bɛ mali la ko u kana bloquer donc sefaw bɛ yɔrɔ la hakili mɔgɔ hakili bɛ sigi yɔrɔ min na donc o de kɛra ten donc o kɛlen eh, problème ba ma y'a la eh, le 6 juillet 62 le 6 juillet 62 Hamaciré N'Douré donc ale taara faransi donc Hamaciré N'Douré taalen faransi donc eh, ani eh, ambassadeur min bɛ mali la faransi ambassadeur min bɛ mali la donc o y'i kanto eh, Hamaciré N'Douré ma faransi yen nɔ ko eh, problɛmu ka ca ko mali bɛ ka problɛmu caman de créer ko notamment ko eh, jamana tɔw farafin jamana tɔw k'olu mana n'a ye sisan nɔ ko mali bɔra franc CFA kɔnɔ ko a bɛ sɔn ka kɛ eh, problɛmu ye faransi bolo c'est à dire que jamana wɛrɛw bɛ sɔn k'a fɔ ko eh, u bɛ bɔ mais en réalité o dɔrɔn tɛ parce que eh, komi franc malien ye an y'a gulon eh, eh, franc CFA la donc c'est à dire que un franc malien o ni un franc CFA o bɛɛ ye kelen en même temps franc CFA bɛ ka compte b'a bolo faransi cogo min an fana y'an ka compte nin créer mais anw ta ye compte d'avance de ye donc o compte in bɛ yen cogo min na donc eh, Hamaciré N'Douré n'a ka délégation donc u ye a ɲɛfɔ

dɔnku ale kɛlen ka délégation wuli ka na mali la a ko ko mali mɔgɔw ma ko tiɲɛ yɛrɛ la ko faransi ni mali yɛrɛ tɛ se ka eh, wariko kuma fɔ ko paske ko tiɲɛ na olu t'a dɔn mali ka wari bɛna gérer cogo min na ko ninnu bɛna ta sira min fɛ cogo min na dɔnku a kɛlen k'o fɔ Hamaciré N'Douré ko a ma ko ok ko u ye ci mɛn ko il prend acte mais en réalité n'i ye a ta k'a lajɛ ɛɛ opération de change donc ni o ye ka anw bɛna na ni wari min ye u k'o falen k'o kɛ anw ka wari ye o yɛrɛ taara ban fo le 15 août 62 de donc ɛɛ dɔgɔkun minnu dara o kan en réalité BCEAO ka sɔrɔ k'a ka comptabilité arrêter k'a kɛ ɛɛ 7865 millions de francs CFA ye donc o de tun bɛ an ka banque centrale la donc o kɛlen na u ye solde créditeur min tun bɛ yen nɔ parce que o tun ye actif ye donc a bɛ n'a fɔ actif an ta ye min ani min juru b'an na mais an ta de tun ka ca BCEAO kɔnɔna na donc o kɛlen na u ka sɔrɔ ka o yɛlɛma k'o kɛ an ka franc ye u ka o ta k'o don ba la donc an ka wariko ye sira sɔrɔ o cogo de la ten tɔ dɔnku an ka wariko selen ka sira sɔrɔ o cogo la faransi bɛ tout le temps tout le temps u bɛ kuba kubaw k'an na walasa an ka wariko bɛ se ka tiɲɛ an bolo cogo min na dɔnku tout le temps tout le temps u bɛ kubaw kɛ an na mais en réalité an ka mɔgɔw bɛ wuli toujours toujours dɔnku u ye an ka opposition mɔgɔw u y'olu surugu olu ni jagokɛla damadamani k'olu bila manifestation ni fɛnw na walasa sefa ko in bɛ se ka tiɲɛ cogo min na mɔgɔ si ma se ka sefa ko tiɲɛ donc sefa ko in an ka eh, franc malien ko bɛ se ka tiɲɛ cogo min na mɔgɔ si ma se ka franc malien ko tiɲɛ donc an ka nafolo in de tora an bolo ten tɔ a continuera ten k'a ka sira kɛ k'a ka sira kɛ finalement u ye mun kɛ donc parce que mali dɔrɔn tun ma bɔ dɛ mali togo fana ye mali ta ɲɔgɔnna de kɛ parce que n'i ye a ta k'a lajɛ sisan nɔ ee u ye coup d'état labɛn donc ka coup d'état labɛn sous-officiers olu ka na jamana yɛrɛ coup d'état kɛ donc olu nalen yɛrɛ olu ma se ka ko tɔ ɲɛnabɔ finalement u ye fɛn fɔlɔ min kɛ u bolila ka taa faransi nɔfɛ donc u taara faransi nɔfɛ an donna sefa kɔnɔ donc i n'a fɔ ka se ka bɔ o don na ka na se fo bi ma mais n y'a f'i ɲɛna cogo min na sefa in kɔnɔ gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ parce que sefa in de b'a to an ka juru salen ka bon sefa de b'a to wari tɛ ye an ka jamana kɔnɔ sefa de bɛ a to anw tɛ se ka fɛn dilan an bara k'a fɔ k'an b'a feere diɲɛ kɔnɔ parce que anw ka sefa wari ka girin anw gulonnen don euro la donc ni an b'an ka wari dilan an yɛrɛ ye ou bien hali k'a fɔ k'an k'an ka wari dilan an yɛrɛ tɛ mais taux min bɛ anw ni sefa cɛ parce que wari taux o bɛ gulon jamana ka nafa sɔrɔda de la donc au lieu que anw ka nafa wari o ka gulon faransi ka nafa sɔrɔda la alors que anw tɛ faransi donc anw ka nafolo o ka gulon faransi ka nafa sɔrɔda la alors que anw tɛ faransi donc il faut k'an ka nafolo ka gulon an yɛrɛ ka jamana nafa sɔrɔda la donc o taux in dɔrɔn ni o dɔrɔn tora ka varier c'est à dire que mali ni euh, sefa ni euro cɛ o taux ka to ka varier donc eh, an ka se ka juru ta ta donc ni an ka économie ni gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ an ka se ka wari labɔ k'a di an ka sociétéw ma donc o ka juru sɔngɔ jigin anw bara kosɛbɛ dix pour cent jɔn bɛ wari di jɔn bɛ se ka bɔ nɔgɔ la o cogo la n'i tɛ zon ye dix pour cent o de y'an ka juru nɔgɔma ye n'o tɛ fo dɔ banque dɔw bɛ taa fo quatorze pour cent na parce que wari de tɛ yen wari bɛrɛ de tɛ yen wari de tɛ dilan donc donc en réalité ni an sera ka o dɔrɔn kɛ sisan wari ka dilan an ka denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ tungalatagaw bɛ nɔgɔya an ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la o yɛrɛ k'i ta ka bɔ yen fana n'i ye a ta k'a lajɛ san o san fmi bɛ na anw bara ni fmi nana u bɛna ko ɛɛ ko mali ye bon élève ye ee an ka mɔgɔw bɛ content ministre de la finance des finances bɛ content ko mali ye bon élève ye mais ni fmi ko ko mali ye bon élève a b'o kɔrɔ dɔn ni fmi ko ko jamana ye bon élève ye o kɔrɔ de ko k'aw ka prixw ma augmenter ko inflation ma kɛ ko wari bɛrɛ ma dilan aw ka jamana kɔnɔ donc wari bɛrɛ tɛ circulation na aw ka dugu kɔnɔ o de ye bon élève ye parce que fmi ka problème ye o de ye ko ni prixw kana na yɛlɛ kosɛbɛ donc eh, en réalité n'anw ka jamana ta la b'a ko croissance donc croissance ye mun ye eh, san kɔnɔ aw mana fɛn fɛn dilan ani aw bɛ min feere aw mana fɛn min fara kan n'o ye vlɛrajte ye dɔn o de bɛ msirire san dɔw b'a fɔ ko i fo ka kan ka e kɔnɔ min ka nafa sɔrɔda ka bon don ko an ka kurasansi ka taa fɔ wbi psan setursan na pati san o san a mɛ bɛ taa u bɛ tila k'a fɔ tuguni ko an ka nfilac ko o kana tɛmɛ don psan kan dɔn a yɛrɛli tɛ anw ye jinɛinɛw de ye san o san ka mɔgɔw mana u ye mali ka kurasan a bɛ kan to kurasan psan diɲɛ kɔnɔ jamana minnu to de kurasansi eele don ye az ani afiri de ye mɛ pur az bɔlen don nɔgɔ la pa que mɔgɔw bɛ bɔ fran tun tɛ mali dɔrɔn na an ka fara in tun bɛ vtina ni kanbɔ ni dugu caman na olu bɔra olu bɔra bi olu lajɛ maroc ni algérie lajɛ bi i ka tunisie ninnu lajɛ olu bɛɛ développelen don parce que olu b'u ka wari de dilan u yɛrɛ ye olu bɛɛ tun bɛ faran in kɔnɔna la wagati bɛ olu ka faransi sefa tɛ mais u ka faran koloniyali tun bɛ olu bɛɛ bara mais olu bɛɛ y'u ka wariw dilan u yɛrɛ ye n'i ye nigeria ta bi k'a lajɛ nigeria ani afrique du sud n'i ye nigeria ni afrique du sud ta k'a lajɛ bi juru donc a b'i n'a fɔ juru min bɛ a to ni anw bɛ se k'an ka wari ta faransi bankiba kɔnɔ k'a di an ka jagokɛlaw ma k'a di an ka bololabaarakɛlaw ma k'a di an ka jamanadenw ma walasa a bɛ se ka kɛ nafa sɔrɔda ye u bolo cogo min na o juru in anw bara o taux o tɛ vingt pour cent bɔ o bɛ seize pour cent dix-sept pour cent la an ka nafa sɔrɔda bɛɛ lajɛlen n'o ye pib ye alors que afrique du sud olu bɛ cent cinquante pour cent la nigeria cent pour cent jamana tɛ développer ni nafolo fɛn fɛn bɛ jamana bolo ni jamana m'o bɛɛ utiliser mais non seulement an ka nafolo an bɛ to o ton faransi ka kɔnti kɔnɔ yen nɔ an tɛ maga a la donc faransi bɛ o bila sugu la wari sugu la n'o ye marché ye k'o tɔnɔ sɔrɔ donc o tɔnɔ faransi bɛna kɔlɔnw de sen n'o ye an bara u b'o kɛ ni fɛn minnu man'u diya an ka baarakɛlaw u b'olu sara n'o ye ni critère minnu man'u diya ko aide au développement donc o t'o dɔrɔn ye dɛ ɛ o nafolo min bɛ anw jɛ o nafolo in o de bɛ a to anw ka jamana tɛ bɔ nɔgɔ la parce que anw ka jamana ɲɛmɔgɔw hali walasa u ka se ka pɔnin kelen jɔ ka ye pɔnin kelen jɔ ka ye u bɛ taa juru de ta sugu la wari sugu la o juru in o bɛ ta sept pour cent dix pour cent o sept pour cent n'o dix pour cent o bɛ sara san tan de kɔnɔ donc an bɛɛ de bɛ continuer k'o sara donc anw ka sɛgɛn tɛ ban tant que an ma fɛɛrɛ ɲini nin na bon ne taara faransi trésor la dɛ n'i taara faransi trésor la n'i ye faransɛw ɲininka u b'a fɔ ko a bɛɛ bɛ afiriki jamana ɲɛmɔgɔw de bolo ko ni an ka sefa ko bɛɛ b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw de bolo ni jamana ɲɛmɔgɔw ye min décider olu bɛ don o de da fɛ mais an ka jamana ɲɛmɔgɔw de mago t'a la u mago t'an na an ka faamaw mago t'an na parce que n'i ye a ta k'a lajɛ kɔmi n y'a fɔ cogo min situation b'olu arranger situation b'olu arranger kosɛbɛ situation b'olu arrangé sefa b'i bolo a b'i ko euro de b'i kun sauf que minnu bɛ baara kɛ mali la taa segu taa kayi wari tɛ mɔgɔ si kun togodaw la parce que sefa ka girin donc mali bɛ se k'a ka nafolo dilan wa hali mali bɛ se ka jamana an ka UEMOA jamana tɔw u la don nafolo sira fɛ c'est à dire que taux in ka varier dɔrɔn an kana to six cent cinquante-cinq in na ni taux in tora ka varier sisan an ka jamana bɛ bɔ an ka wari min bɛ faransi kɛsu kɔnɔ an ka t'o ta an ka na an ka iziniw da yɛlɛ an bara an ka baara kɛ an bara e modibo keyitaw y'a kɛ o keyita izini joli jɔ mais o t'an ka mɔgɔw arranger parce que n'i y'o kɛ wari tɛ se ka suɲɛ k'a labɔ n'a ye a bɛ dɔn wari tɛ se ka suɲɛ ka bɔ n'a ye a ma nɔgɔn dɛ donc o ye porobilɛmu fɔlɔ ye porobilɛmu filanan fana hali ni anw ka kalataw wulila élection présidentielle tɛmɛlen a ye jamana ɲɛmɔgɔ a ye candidat jɔn da tutɔ ye nafoloko kuma la a tɛ candidat jɔn da tura franc sefa ko kuma la a tɛ yen en réalité programme t'anw ka candidat ninnu si bolo programme t'u bolo a bɛɛ de ye gestionnaire c'est à dire que n'u bɛ fɛ ka na i n'a fɔ komi fɛn bɛɛ bɛ bɔ Chine de ka na donc n'a bɛ bɔ Chine ka na i b'i i balima dɔ bila douane na donc n'u y'u somɔgɔw bila douane na salen bɛɛ bɛ sara yen de u bɛ salen bɛɛ cɛ donc dɔ bɛ don jamana kɔnɔ a tɔw b'o k'u sago ye a bɛɛ ka fanga ɲini kun ye nin de n'i ye douane ni impôt ni trésor bɔ mali politigi la bi a bɛɛ bɛ politigi dabila a si mago tɛ jamana ka ɲɛtaga la a si ma kuma an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min an ka togodalamɔgɔw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na a bɛɛ bɛ kuma dɔrɔn de an bɛ miliyari mugan don na an bɛ miliyari kɛmɛ wɔɔrɔ don na o dɔrɔn de b'u intéresser k'a fɔ dɔrɔn an ye miliyari kɛmɛ don na o bɛ ta ka ci dɔ tɛgɛ o b'o k'a sago ye o b'a fɔ an ye tracteur kɛmɛ fila san an ye tracteur nin san ɲɛ tɛ sɔrɔ a la a bɛɛ sigikun ye o de ye bon n'i dun y'a jateminɛ eh, musa tarawele gɛnna k'a sabu kɛ gɛlɛya de ye musa tarawele gɛnna k'a sabu kɛ gɛlɛya de bon o gɛlɛya kelen o gɛlɛya kelen de bɛ maliyɛnw kan bi donc hali a politiki sira fɛ n'an m'an ɲɛ yɛlɛ a man ɲi dɛ an bɛ binajan bila ka kalifajan ta dɛ parce que programme ɲɛnama t'a si bolo min b'a fɔ ni ne sigira an bɛ mali yɛlɛma k'a don nin da fɛ a bɛɛ bɛ na dɔrɔn a bɛ na ni programme dɔ ye a 200 nin b'an bolo yan dɛ eh, ni an ka programme économique b'anw bolo dɛ nin don a si bɛɛ bɛ na natani min bɛ yen dɛ tɔnɔni min bɛ yen a bɛɛ bɛ na o tɔnɔni de dunni kama a bɛɛ bɛ na o de tɔnɔni de bisiri kama a ma nɔgɔ maliko ma nɔgɔ dɛ bɔn nin ni an ka gɛrɛ ko ni armée ko yɔrɔ y'a caman f'olu la nin n'olu si tɛ ɲɔgɔn ye sira la nin ye dɔrɔn an yɛrɛ ka sini ɲɛsigi an bɛ min labɛn ka bila an ka denmisɛnninw ye o de ye nin ye wari tɛ anw ka sɛnɛkɛlaw kun n'i y'an ka jamana nafolo ta k'a lajɛ sɛnɛ de nafa ka bon sɛnɛ de jɔda ka bon a la kosɛbɛ kosɛbɛ fo ni k'a kɛ laban in na sanuko don a la ye hali o sanu o a nafa tɛ s'an ma parce que sanu bɛ labɔ de fɛn fɛn bɛ labɔ n'i ka wari ka girin nafa t'a la i ka jamana kan a ye rwanda ninnu lajɛ jamana minnu b'u ka wari dilan a y'olu lajɛ kɛ mais o t'u intéressé o parce que bi bi in na ni candidat fɛn fɛn y'i da don wari falen na faransi t'i dɛmɛ ni élection dun surunyara a bɛɛ bɛ boli ka na faransi n'i ye se ka fɛn fɛn réseau u yɛrɛ ka kuma réseau c'est à dire que tubabuw k'u dɛmɛ dɔrɔn u bɛ fɛ a bɛɛ bɛ fanga ɲini la dɔrɔn k'a nafa bɔ ala dun yɛrɛ y'a fɔ ni ala ye dɔnniya d'i ma k'a sababu k'i ye i ka hinɛ i ka jamanadenw na ala y'anw sɔn dɛ mali kɔnɔ mɔgɔ min bɛ intɛrɛnɛti sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ko kalama k'a fɔ k'i bɛ kow faamu n'i y'an ka taux de vote lajɛ a man ca anw bɛ taa fo miliyɔn mugan na mɔgɔ min bɛ voté anw bara tɛmɛ miliyɔn saba miliyɔn naani kan n'a y'o bɔ yɛrɛ o y'a cayalen ye ka sonyɛtaw bɔ a la donc ala y'anw minnu sɔn hakili ɲuman na ni an m'an kɔfilɛ an ka jamanadenw tɔw la n'an m'an kɔfilɛ walahi diɲɛ kɔnɔ yan n'a ma kɛ lahara an bɛ jɔ an bɛ kiiri parce que nin ye binkanni de ye nin ye sonyɛni de ye an kana kule hoha ho gestionnaire ɲini jamana in kɔnɔ walahi n'an ma wuli k'an jɔ bɛ an bɛɛ de ka responsabilité engagé len don bɛɛ de ka responsabilité engagé len don

mais faama dama ka kɛlɛ jɔn bɛ sa o la u ye mɔgɔ si tɛ sa o tɛ laban o révolution o tɛ révolution yɛrɛ o révolution de salon de o tɛ taa yɔrɔ si a bɛ fɔ o ma de révolution de salon o tɛ taa yɔrɔ si an y'u ye yan o de la an m'an sen don a élection na an m'u ye parce que programme ɲɛnama t'a si bolo a bɛɛ ta ye dɔrɔn e an bɛ nin don yen an bɛ nin bɔ yan dɔ de bɛ se ka ɲɛ ni dɔ ye dɔ ka dunda bɛ dɔgɔya ni dɔ ta ye mais a si tɛ jamana in bɔ nɔgɔ la n'an ye san tan kɛ nin kɔ tan nin cogo la tan n dɔn maliko kɔni a bɛ bila sous tutelle nin de ye su in na ta ye ala ka juma wɛrɛ yira